Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị mma mma nụ kedu ka eke si anya anwụ ọkwa ugo chara acha ya na ọmarịcha nwanne m nwaanyị ọnụ ugwu mma zuru ahụ ị neegodu nwata ya anya ị ga-ama na ya bụ mma zuru ya arụ ehe anyị abịakwala ụbọchị taa ọzọ ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ okwu maọbụ ahịrịokwu dị iche iche na Igbo izugbe ya na ihe mba dị iche iche na-akpọ ha ya bụ ahịrịokwu ahụ n'olu dị iche iche ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ okay e kwuo ihe dịka ọka a na-akpọ na Igbo izugbe ọka kee mm. olu ndị a na-akpọ ihe ọzọ na-akpọ ọka ee abịa na Orumba dịka Orumba North ndị Ajali

ekwuo ehihie ehihie na Igbo izugbe eh, ndị eh, mụwa bụ onye Nnọọfịa hmm, anyị na-akpọkwa ya Nnọọfịa n'olu be anyị ndị Njikọka ihe anyị na-akpọ efifie eh, eririe eririe eririe ka ha na-ekwu eziokwu eririe ma ndị ndị Imo ndị Imo State ha na-asịkwa ehihie ehe nwee ndị na-akpọ ya ukori ọ dịka ndị ndị Orumba ọ ga na-akpọ ya ukori nwee ndị na-akpọ ya efifie abịa n'Igbo izugbe hmm. dịka kịta ị chọọ ịsị mmadụ kedu aha gị kee olu ndị ọzọ ịma ka etu ọzọ enwee ike isi wee kwukwa kedu aha gị
ee ka m bidogodu na be anyị wụ Nnọọfịa anyị na-asị ka afa ị ka afa ị ha Ee, mana ịchọzi ịsụ nke ime ime Nnọọfịa a sị ka ava ị oh ka ava ị o nwekwa ndị na-asị ndị ndịị aha ndịị aha nwekwa ndị na-asị eh, ndịị aha gụ nwee ndị na ịma abịa n'ala Igbo obodo obodo bara ụba isi akwa ka ha si nwechie olu ndị kwa ndị na-asị ndị kwa ndị na-asị ndị na-aha gụ ọ dị mma dịka ikwu ikwu nne like your maternal home ikwu nne ịmanụ ikwu nne ka I think a ma generally he ka ihe mm-hmm. ee eh, a na-asịkwa o nwe ndị ndị Orumba a dịka ha na-asị ibe nne ka abịa na Igbo izugbe a na-asị kedu ebe ị na-aga maọbụ kedu ebe ị na-eje ya where are you going ama m na o nwe onye m nụrụ ọ sị

mhm. ndị ebe ị na-aga ndị ọdịka ndị Aguata Orumba ahụ na-asị ndị ebe ị na-aga maọbụ ndị ebe ndị ebe ị na-eje kedu ebe iji kedu ebe ijije e nwekwa ndị na-asị etu a kedu ebe ijije na ihe ama na eh, asụsụ igbo ya obodo na-asụ igbo eh, ha bara ụba etu a ka e sikwa wee nwechaa olu ndị hmm. taa ka ọ dị ehe ihe dịka e, come over here mm, ebe a bịa ebe a bịa ebe a na igbo izugbe bịa ebe a ka ihe ndị Ọka na-asụ nụ bịịka hey Ọka na ụmụ ha asị bịịka a na-asị bịịka Ọka na ịka. Ehe, o nwekwa ndị na-asị bịa

ebe a na-asị ta ndị ndị akụkụ be anyị kwanụ ndị North ka a na-asị bịa ebe a bịa ebe a bịa ebe a a na-asị bịa ebe a bịa nwa bịa ebe a ọ dị mma ihe dị ka a bịa n'Igbo izugbe a na-asị otu a maọbụ etu a ya like this mee ihe etu a

eh, mee ntu a eh, eh, na ihe asụsụ Igbo hmm, olu ndị dị iche iche ọ bara ụba ihe dị ka ihe a na-akpọ ya groundnut ị ma na a na-akpọ ya ọpara ọpapa biko o nwe ndị na-akpọ ya ahụekere o nwe ndị na-akpọ ya ahụekere nwekwe ndị na-akpọ ya ọpapa ee nwekwa ndị na-akpọ ya ọkpa o nwere ndị na-akpọ ya ọkpa ee ee e nwere ndị na-akpọ ya ọkpa ma ọ- ma ụkpa ka ụkpa dị iche ụkpa dị iche ihe dị ka ee, nọdụ ala ma ị chọọ ịsị mmadụ n'Igbo izugbe sit down bụ nọdụ ala kee ihe obodo dị iche iche na-akpọ ya n'asụsụ Igbo a na-ekwukwe nọla ala

ị chọọ ịsị ugbu a na ugbu a ugbu a ị mara ugbu a ọ wụ now okay nwee ndị na-ekwu kịta nwee ndị na-ekwu ugbu a kịta nwee ndị na-ekwu ugbu a ị chọọ o nwezi ndị na-asị ha chọọ ịsị gị ị mago kịta kịta nya ugbu a ugbu a ị mago ọ dịka ndị Aguata ha na-asị kana wehini kana wehini ndị ndị Umuchu Aguata a na-asị kana wehini ya ị mago for emphasis a chọọ ịsị ugbu a ugbu a ya mee ihe a ugbu a ugbu a ya ka i mee ya ọsọ ọsọ ugbu a ugbu a ndị ma ndị be anyị eh, ndị North kịta biko na mma afọ afọ ehe mana ndị Aguata ndị Umuchu ha sị kana wehini na eh, asụsụ dịkwa na ala Igbo mm, ka ihe ọzọ kịta mm, mm, ihe dịka eh, ọkpa ọkpa a na-eri eri ọkpa okay a na-akpọkwa ya enwere m ike ọ bụ na ọkpa m na-akpọ ọkpa m na-akpọkwa ịgba ee mana o nwekwa ndị na-akpọ ya ọkpa o nwere ndị na-akpọ ya ntụcha mana mụnwa na-akpọ ọkpa ịgba ntụcha